ni salon ala ye kiri dɔ tigɛ salon ni wagati kelen in na ni wagati kelen in na salon jamana in kɔnɔ peresidan tɛmɛnen n'o ye ibk ye a tun bɛ ka maaw faga a ye maliyɛndenw faga ka silamɛw faga bali u y'a laɲini ka imam mahamud diko yɛrɛ de faga ala de m'a labila u ye u taara ka taa mugu ci fo a ka misiri kɔnɔ ni n ko a ka misiri a bɛ misiri min laseli silama bɛɛ ka misiri don ka taa ka taa mugu ci fo misiri kɔnɔ adamadenw na ka taa silamaw faga fo misiri kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɔra k'a fɔ ko in ma bɛn diɲɛ silama bɛɛ silama ɲuman bɛɛ a bɛɛ ko ko in ma bɛn o y'a sɔrɔ silama min yɛrɛ bɛ maliyɛnw ka silamaya ɲɛmɔgɔya la mali kɔnɔ n'o ye haut conseil ɲɛmɔgɔya ye a ɲinin'a fɛ a n'a ka jɛkulu u ka bɔ dɔrɔn k'a jira k'a fɔ ko in ma bɛn olu ma maliyɛn bɛɛ bɔra kalama an ye ko bɛɛ kɛ u ma sɔn ka bɔ k'a fɔ ko a ma bɛn nka bi olu de bɛ bɔ bi k'u bɛ nin kɔndane salon ni wagati kelen in na e ko k'e bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ ɔ ji in jara de wa ou bien ji in kɛra cogo di de a jara wa a kɛra cogo di silamɛw fagara silamɛ ɲɛmɔgɔ ka ban ka kuma o la silamɛ ɲɛmɔgɔ ka ban ka kuma fɔ o la nka peresidan agreselen an bɛɛ b'a dɔn a ma bɛn a ma diya an si ye mais e de ko k'i bɛ ji jukɔrɔ ji in jara de wa ou bien a ma ja de mun y'i bɔ ji jukɔrɔ parce que e de y'a fɔ an ye

an b'an tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma ka baara in daminɛ n'ala subhanahu wa taala tɔgɔ barikama ye bref an b'a daminɛ fɔlɔ kunu min kɛra misiriba la n'o ye an ka ɲɛmɔgɔ n'o y'an ka peresidan ye jamana ɲɛmɔgɔ k'a fɔ ko dɔ tun bɛ fɛ k'a agrese ka a bana an b'a fɔ o kɛra ko ye ko min bɛ yen n'a tɛ bɛn silamɛya la ko min bɛ yen n'a tɛ bɛn jamana yɛrɛ sigicogo la parce que nin dabɔkun ye de ka jamana yuguba ka jamana ɲagami parce que ɲɛmɔgɔ min don alihamudulila a tanubaga ka ca mali kɔnɔ bi ka tɛmɛ a kɔnbaga kan a tanubaga ka ca ka tɛmɛ a kɔnbaga kan wa a bɛ baara min na fana an b'a ɲini ala fɛ ala ka baara in ala k'a ɲɛ a bolo jamana kanu ala k'o don a la an bɛɛ b'a kɔndane baara min kɛra a ma ɲɛ alihamudulila ala kana se sɔrɔ se di nin kɛbagaw ma a kan en tant que a bɛ tiɲɛ kan ala kana se d'a jugu ma a kan fiyewu o kɔfɛ an bɛna min tugu a la ni salon ala ye kiri dɔ tigɛ salon ni wagati kelen in na ni wagati kelen in na salon jamana in kɔnɔ peresidan tɛmɛnen n'o ye ibeka ye a tun bɛ ka maaw faga a ye maliyɛndenw faga ka silamɛw faga bali u y'a laɲini ka imam mahamud diko yɛrɛ de faga ala de m'a labila u ye u taara ka taa mugu ci fo a ka misiri kɔnɔ n'i ko a ka misiri a bɛ misiri min laseli silama bɛɛ ka misiri don ka taa ka taa mugu ci fo misiri kɔnɔ adamadenw na ka taa silamaw faga fo misiri kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɔra k'a fɔ ko in ma bɛn diɲɛ silama bɛɛ silama ɲuman bɛɛ a bɛɛ ko ko in ma bɛn o y'a sɔrɔ silama min yɛrɛ bɛ maliyɛnw ka silamaya ɲɛmɔgɔya la mali kɔnɔ n'o ye haut conseil ɲɛmɔgɔya ye a ɲinin'a fɛ a n'a ka jɛkulu u ka bɔ dɔrɔn k'a jira k'a fɔ ko in ma bɛn olu ma maliyɛn bɛɛ bɔr'a kalama an ye ko bɛɛ kɛ u ma sɔn ka bɔ k'a fɔ ko a ma bɛn nka bi olu de bɛ bɔ bi k'u bɛ nin condamner salon nin wagati kelen in na e ko k'e bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ ɔ ji in jara de wa ou bien ji in kɛra cogo di de a jara wa a kɛra cogo di silamɛw fagara silamɛ ɲɛmɔgɔ ka ban ka kuma o la silamɛ ɲɛmɔgɔ ka ban ka kuma fɔ o la nka président agressélen an bɛɛ b'a dɔn a ma bɛn a ma diya an si ye mais e de ko k'i bɛ ji jukɔrɔ ji in jara de wa a ma ja de mun y'i bɔ ji jukɔrɔ parce que e de y'a fɔ an ye yan ko a ye taa tele la a ye taa arajo la ko o tɛ e de y'o fɔ an ɲɛna yan nɔ ko o tɛ k'i bɛ baara la ji jukɔrɔ ɔ mun y'i bɔ ji jukɔrɔ bi walahi n bɛ kuma min sɛmɛ ka taa président ninnu na minnu bɛ fanga la bi foyi ma IBK bin k'a ka fanga jasi k'a ka fanga ta tiɲɛ k'a halaki ni karamɔgɔ namaratɔ ninnu de don olu de y'a fɔ a ye la'in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum u y'a fɔ a ye n'a bɔra u bɛ bɔ a nɔfɛ n'a kɛlɛla u bɛ kɛlɛ k'a nɔfɛ nka a kɛlɛla don min na a gɛnna don min na a si ma bɔ kɛnɛ ma a si ma bɔ hali u ka jijukɔrɔ kɛlɛ u y'i u y'IBK de nɛgɛn k'a lafili wa olu de gɛrɛtɔ filɛ walahi ninnu ninnu tɛ foyi ye fo n'a kɛra mɔgɔ magosalaw ye silamaw de fagara silama ɲɛmɔgɔ ka ban ka bɔ ka kuma o la silama ɲɛmɔgɔ k'a fɔ dɔrɔn a ma bɛn ma silama ɲɛmɔgɔ ka dɛsɛ o la ko an bɛ baara la jijukɔrɔ mahamu diko e y'o jagoya k'o bila yan o ka kuma tele la parce que maa ma faga dɛ ko so min jɔlen bɛ kaburu kunna o karila ka bɔ yen e ko ko fo a ka taa tele de la ka taa kuma a taara tele la ka taa kuma nka silamɛw fagalen e ko k'e tɛ kuma o la k'e bɛ baara la ji jukɔrɔ ɔ ala m'i bɔ nin ye ka yira mɔgɔw la sa ala m'i bɔ nin i bɔra ji jukɔrɔ i yɛrɛ ye de ka na tele la i kuma ka taa tele la o i bɔra ko haut conseil ne t'a dɔn haut conseil bɛ yen min na bilen quoi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i kelen de bɔra ka nin condamner wa ou bien ni conseil mɔgɔ de bɛnn'a kan wa la adri n t'a dɔn nka hakikatan bɛɛ y'a dɔn sisan kɔni e tɛ ka baara kɛ ni ala ta ye parce que jamana ko an bɛɛ b'a dɔn diinɛ kɔni mana na yɔrɔ min na diinɛ bɛ jamana ko ɲɛma wa o dalilu ye min ye o de y'a to kira ye makan bila ka taa madina a wolodugu bila ka taa e nka silamɛw ka taa faga hali ni silamɛw ma faga sa ni mugu taara ci misiri kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min kan k'o condamné o ye silamɛ karamɔgɔw ye silamɛ ɲɛmɔgɔw ye o don fana y'a sɔrɔ e de bɛ silamɛw bɛɛ ɲɛmɔgɔya la mali kɔnɔ yan e e ko k'i tɛ kuma o la k'i bɛ ji jukɔrɔ hali o wagati kelen in na salon mankan bɛ senna kumana min na ko ka IBK ka fanga bin ka bɔ mɔgɔw kunna sabu a ye mɔgɔw tɔɲɔ a ye mɔgɔw faga a denw ye mɔgɔw tɔɔrɔ aw ye mun fɔ ni mɔgɔw bɔra a b'a fɔ aw ti bɔ ni mɔgɔw ye fɛn fɛn fɔ a b'a fɔ aw sen t'a la aw bɛ ji jukɔrɔ walahi aya min bɛ yen ne b'o fɔ aw ye dɛ o de ye law kharaju fiikum ma zadukum illa khabala ala y'o de fɔ munafigiw ka ko la n'u tun bɔra hali salon mɔgɔw tun bɛ kɛlɛ min na IBK ko in na n'aw tun farala mɔgɔw kan a tun ti ɲɛ walahi a tun ti ɲɛ parce que aw tɛ foyi la tiɲɛni kɔ ji jukɔrɔ silamɛya baara jumɛn de ye ko ji jukɔrɔ baara b'a la silamɛya baara jumɛn de bɛ yen n'aw b'a dɔn k'o bɛ kɛ ji jukɔrɔ silamɛya baara jumɛn de bɛ yen n m'a fɔ adamadenya dɛ silamɛya baara jumɛn de bɛ yen k'an b'a kɛ ji jukɔrɔ ni min tɛ bɛn dɔrɔn silamɛya la o bɛ fɔ kɛnɛ kan panparan o bɛnna mɔgɔ ma o ma bɛn mɔgɔ ma o don i ka bɔ ka ban ka bɔ k'a yira k'a fɔ k'i ka jamana silamadenw fagara fo misiri kɔnɔ e ma sɔn ka kuma e bɛ sɔn k'a fɔ bi ko bamakɔ misiriba ye misiri ye e de m'a fɔ yan ko baari don an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ ne ka kuma tɛ dɛ ale min bɛ k'a fɔ bi ko alabato yɔrɔ don ale de ko ko baari de don mais munna bi e bɛna fɔ ko misiri don cɛ an tɛ se ka to nin na ten sa k'an ka an sigi ten don o don aw bɛ bɔ ka kuma n'a contraire fɔ jamanadenw ye o bɛ ɲɛ cogo di don o don kuma n'a contraire don o don kuma n'a contraire kuma mana fɔ dɔrɔn aw ɲɛngoya aw hasiriya n'a fɔra nenini mɔgɔ fɔlɔ min ye nenini kɛ mali kɔnɔ diinɛ la o bɛ tɛmɛ e kan jɔn ye dangaden wolonwula kasɛti bɔ yan a jɔn ye dangaden wolonwula kan jɔn ye cɛkɔrɔbaw neni yan e ma mɔgɔw neni ka tɛmɛ ka silamɛw bɔ silamɛya la i b'u bɔ a la bi i b'u don a la i b'u kɛ tan i b'u kɛ tan i b'u kɛ tan ni mɔgɔ la walahi an tɛ sigi ka makun kan ni min bɛ kɛ o la o ka kɛ o la an tɛ sigi ka ma wa an b'a dɔn foyi tɛna se ka kɛ fo min diyara ala ye foyi tɛna se ka kɛ fo min diyara ala ye min kɛra salon an bɛɛ y'a condamné bɛɛ y'a fɔ a ka wajulu la sunamɔgɔ bɛɛ diinɛ sɛbɛlamɔgɔ bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ jamana in kɔnɔ hali tɛ sunamɔgɔ ye ni diinɛ b'i bolo tiɲɛ na salon IBK bɛ dansagon la tuma min na bɛɛ y'a condamné bɛɛ y'a fɔ a ye k'a tɛ ka ɲuman kɛ aw sera ka mun fɔ a ye k'aw bɛ baara la ji jukɔrɔ ne ko ji in jara de wa ne mago b'o ɲininkali la ji in jara de n'aw bɛ taa tele la wa aw m'a fɔ tele tɛ arajo tɛ yan ko misiriba tɛ misiri ye ko baari de don mun bɛ aw da don a la bi k'a fɔ ko alabato yɔrɔ don an kana kɛ sadi ka ala ta bila ka tugu adamadenw kɔ ten faama denmisɛnnin minnu bɛ fanga la bi walahi n bɛ segin a kan k'a fɔ aw ye banjugu y'a fɔ aw ye cogo min n'a ye ninnu lamɛn n'a ye ni karamɔgɔ nkalon nkalon kanfɔla ninnu lamɛn u b'aw coron k'aw coron fo k'aw kunkolo tunu bɔgɔ dorodoro la fo k'aw kunkolo tunu bɔgɔ dorodoro la i silamɛw fagara e da t'o la silamɛw fagara i ma sɔn ka kuma ɔ ni ko wɛrɛ kɛra i ma kun parce que a fila bɛɛ kɛra misiri de kɔnɔ ee ala ye kiiri masa ye dɛ walahi ala ye kiiri masa ye silamɛmɔgɔw adamadenw de bɛ pressé nɔntɛ ala tɛ pressé salon seliba wagati y'a sɔrɔ an bɛ kasi la faama jugu bolo kira jugu min taara i jɔ faransi ko charlie ko je suis charlie an bɛ kasi la o bolo yan k'a k'an to yen a y'an tɔɲɔ a y'an ka nafolo tiɲɛ a ye jamana dafiri a nana sigi san wolonfila a ma se ka foyi ɲɛ n'a sera ka a yɛrɛ bɛ yen sa a ye taa ɲininka a ka so a ye mun kɛ a nana ka taga ale de kan ka sigi ka kasi fo ka taa se a ka saya ma aw de y'a dɛmɛ yan k'a nɛgɛn ji jukɔrɔ k'a fɔ a ye n'a kɛra cogo cogo an b'i kɔ ni u ye min kɛ banu nadirikaw la depuis kira ka wagati dɛ ninnu filɛ k'o de kɛ i b'i ka la wa maa o maa bɛ yen n'i nana n'i farala ninnu kan u b'o de k'i la dɛ n'i na an bɛɛ ɲɛ bɛ ko la sisan bɛɛ ɲɛ bɛ ko la e de ko misiri tɛ i ko baara de don bi donc a tɛ bɛn i ka n'i jɔ ko misiri don wa i ko k'i bɛ baara kɛ ji jukɔrɔ de to i ka ji jukɔrɔla in na yen i y'a mɛn i ka ji jukɔrɔla in la baara i ka silamɛw to yen k'u ka baara kɛ i ka ala ko mɔgɔw to yen k'u ka ala ko kɛ n'i n'i ka mɔgɔw b'a ka dɔn min kɛ a y'a ka dɔn kɛ e ko ko e bɛ ye conseil ɲɛmɔgɔ haut conseil kɔrɔ ko fɛn fɛn bɛ silamɛw kun kan e mahamudu diko bila kuma caman na yan a y'a bɛɛ fɔ mun kosɔn mɔgɔw ka bɛn kelen ma dɔrɔn sunamɔgɔw yɛrɛ y'a kɛlɛ a ka kuma dɔw la mais a y'a kɛlɛ pour mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan mais e ta tɛ e tɛ fara ɲɔgɔn kan tɛ dɛ e yɛrɛ de t'a fɛ ka jamana silamɛ sugu dɔw de y'i ɲɛnamini parce que olu de b'a fɔ i ka intérêt ma ko nin ye nkalon ye wa i ka intérêt nasira in bɛɛ ye nkalon de ye i ka wari sɔrɔ sira in bɛɛ nkalon a bɛɛ fa a bɛɛ faniya kan aw tɛ ka foyi ɲini diɲɛ lafiya kɔ wa diɲɛ lafiya tɛ sɔrɔ bi a tɛ sɔrɔ sini diɲɛ lafiya ta mɔbili ni so ninnu tɛ diɲɛ lafiya ye sa o tɛ diɲɛ damuya bɔ kɔni o tɛ na sɔrɔ lahara ta karamɔgɔ b'o de yira mɔgɔw la nka kɛ kɛ diɲɛ ta adamadenw ka lahara ko mana tiɲɛ karamɔgɔ t'a da don la adamadenw ka diinɛ bɛ ka tiɲɛ karamɔgɔ t'a da don la mais ni min sera diɲɛ intérêt ma dɔrɔn e bɛ pan ka bɔ o la k'i bɛ kuma han a ye to aw ka ji jukɔrɔ yo a y'aw ka ji jukɔrɔ baara kɛ ni ko min kɛra aw kan aw man kan k'o condamné baga ye bilen parce que aw y'a yira k'a fɔ condamné li kɔni aw t'o adamaden fagali o de ka jugu wa walima kaburu so cili ha adamaden fagara e de ko yan k'i ti bɔ ka kuma fo misiri kɔnɔna na i k'i ti bɔ ka kuma e de dun bɛ ɲɛmɔgɔya la a don in na k'i ka kuma i ma sɔn ɔ ala m'i bila kuma la nin ye ala m'i bɔ k'i yira mɔgɔw la nin ye walahi ni ne yɛrɛ e yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ mara ni mɔgɔ b'u la min b'i bilasira ka ɲɛ quoi nɔntɛ ko dɔw bɛ i tɛ bin a kɔnɔ fiyewu ko dɔw bɛ i tɛ bin a kɔnɔ adamaden diinɛ ɲagami k'a ɲagami fo ka na i yɛrɛ ka adamadenya ɲagami i bolo i ka diinɛ ɲagami fo ka na aw yɛrɛ ka adamadenya yɛrɛ ka na ɲagami aw bolo aw t'a dɔn bilen aw bɛ taa yɔrɔ min na aw t'a dɔn aw bɛ na yɔrɔ min na o tuma a kɛra cogo di mun kɛra bon nin kuma ninnu kɔni ninnu fɔli dabilali fo ka diɲɛ wuli n'aw m'aw ta in dabila o de fɔra ye wa aw to o de na n'aw m'a dabila an tɛna an ta in dabila ka fɔ nin ye nkalon ye nin ti tiɲɛ ye diinɛ kɔnɔ an b'a fɔ wa jamana ko fana la n'aw nana k'aw bɛna a ɲagami fana an b'a fɔ walayi jamanadenw ɲɛ b'aw bɛɛ la sa mɔgɔ minnu ta ye jamanako kɛlɛ jamanadenw ɲɛ b'olu la kɔdiko fami kɔdiko kɛlɛ nana yan bolokoli kɛlɛw nana yan e ko k'e ni bolokoli kɛlɛw k'olu k'e n'olu bɛ kuma la i ka so fɔlɔ e kuma yan'u ka na e kun tɛ silamɛya kiri dɔn a la ni kɛlɛ in bɛɛ kɛra kɔdi ko ninnu ni fɛn ninnu i yera la siɲɛ damadɔ dɔrɔn a banna i ma sɔn a fɛn o fɛn n'i m'a fɔ i taara banjagara i b'a fɔ i taara kidali i tɛ silamɛya événement ɲɛnɛma si la ni e ka wari sɔrɔ yɔrɔw tɛ n'i bɛ wari sɔrɔ yɔrɔ min na walima sukura dɔ jɔra i ka taga y'i taga ye nka ni silamɛya bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'an ka taa kuma silamɛya fɛn dɔ kan dɔrɔn voyage dɔ bɛ boloda man kɛnɛ dɛ n tun bɛ taa n tun bɛ ka na taga law kharaju fiikum ma zadukum illa khabala hali na aw taara nin kɛnɛw dɔw kan aw tɛ taa foyi kɛ fo tiɲɛni wa fiikum sama'una lahum an b'aw dɔn koyi walayi kuranɛ ye mɔgɔ minnu fɔ k'u ban kuranɛ dɔnna tɛ se ka fili o jamakulu ma abada kuranɛ dɔnna tɛ se ka fili o jamakulu ma cogo si de la kuranɛ dɔnna a tɛ fili aw ma cogo si de la o kuma a y'aw jija aw ka baara kɛ ni silamaya tiɲɛ a ye kulonkɛ dabila adamadenw hakili la a ye nata in dabila diɲɛ kɔnɔ nata in ti sɔrɔ nata yɛrɛ kɔrɔ ye min min bɛ nali o bɛ n'e sɔrɔ yan wa fɛn min bɛ nali o bɛ se ka ban diɲɛ bɛ ka taga ban yɔrɔ de la a tɛ ka na o diɲɛ bɛ ka taga ban yɔrɔ de la i bɛ taa kunbɛ lahara de i bɛ baara kɛ i bɛ taa kunbɛ lahara a ye diɲɛ in to yen a ka taa a bɛ taga de a tɛ ka na bilen a bɛ ka taga de taa kunbɛ lahara a ye baara kɛ lahara ye a ka diɲɛ in to yen sa ka adamadenw ka diinɛ tiɲɛ seli tɛ sun tɛ jaga tɛ hiji tɛ nin si tɛ hali kalimatu shahada k'o si tɛ ko dɔnkilidalaw b'o fɔ mɔgɔ sugu bɛɛ b'o fɔ k'o bɛɛ bin ka bɔ silamɛya kɔnɔ a ka na tɔ kɛ sisan dɔrɔn kulonkɛ ko ni manamana ko dɔrɔn kulonkɛ ko ni manamana ko ka tigɛ i kɔmɔgɔw la fo ka ci u kɔfɛ ɛ ni maa k'i ma ko diinɛ donkan ye layiru wɔɔrɔ ye a ko ni maa min m'a kɛ i kafiri maa min y'a nangari o kafiri ɔn ka bi mun bɛ ka fɔ ko ni min m'a kɛ k'o tigi ka faamuya de don faamuya jumɛn b'o la diinɛ donkan ye diinɛ ni mɔgɔ min ma sɔn o ma dɔrɔn faamuya ko t'o ko ninnu dɔw la fɛn dɔw bɛ yen tagasira ko t'olu la quoi tagasira ko foyi t'a la ɛ den ko ko ni min m'a kɛ k'o tɛ kafiri fa ko min y'a kɛ ko min m'a kɛ k'o kafiri aw bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ aw tɛ sigi aw ka ɲɔgɔn ɲininka aw bɛ ka kuma aw kunfɛ de silamɛya kiri dafalen don si fɔlen tɛ si kɔ an b'a ɲini ala fɛ diinɛ baara cogo ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen diinɛ baarali ni tiɲɛ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen silamɛw fagali o ka goya an bɛɛ ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen nka silamɛ jamakulu dɔw ka faga o ka kɛ aw ka nisɔndiya ko ye o ka kɛ aw ka jijukɔrɔ baro ye ayiwa aw b'a la sa min min don a ye t'aw ka ji jukɔrɔ ye a ye t'aw ka ji jukɔrɔ ye a ye misiriw kɛ bari ye aw kana fɔ misiriw bilama ma ko ala bato yɔrɔw don dɛ wa a y'a fɔ ko min kama o dɔnnen don sa perezan nɛgɛtɔ de don aw fɛ nka perezan in a b'aw dɔn a b'a yɛrɛ dɔn mɔgɔ minnu bɛ jamana in fɛ a b'u dɔn mɔgɔ minnu t'a fɛ mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ ka intɛrɛ la i bɛ ka tɛ nin y'a ka so a y'a to an k'a ta tɔgɔ ma a ye t'a ɲininka maa minnu y'a nɛgɛ k'a coron a b'a kalama o maa minnu y'a nɛgɛ karamɔgɔ minnu y'a nɛgɛ ya i ni n y'o de fɔ sa n y'o de fɔ bani nadirakaw ye kira ka wagati da la'in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum n'aw bɔra dɔrɔn an bɛ bɔ ka fara aw kan n'aw kɛlɛla an bɛ kɛlɛ kɛ aw nɔfɛ i bɛ ka minɛ don sɛsɛ a si ma kuma an bɛna bɔ dɛ nasɔnsini i bɛ ka minɛ don a jɔn bɔra a si ma bɔ a si ma kuma u taar'a minɛ i n'a fɔ syɛ ka taa n'a ye ka tila k'a bila a sigilen filɛ nin ye ni ne yɛrɛ de y'ale ye n bɛ mali bila n bɛ taa sigi yɔrɔ wɛrɛ perezan fɛn fɛn bɛ yen ko kudeta kɛra walima a minɛna la a bɛɛ bolila ka taa ɲɛmadogo ka wagatini kɛ mɛ ale sigilen filɛ nin i b'a fɔ foyi ma kɛ i b'a fɔ foyi ka na i faso kɔnɔ k'a ci k'i sen don a kɔnɔ k'a yɛrɛkɛ ka taa n'i ka sira ye ha dɔwɛrɛ tɛ ni karamɔgɔ sugu ninnu de don dɔwɛrɛ tɛ ni karamɔgɔ minnu bɛ faama hakilinata de fɔ karamɔgɔ minnu bɛ eh, faama jɛɲata de fɔ ka ala ta to yen o tɛ kɛ foyi ye ni sitana sago tɛ o tɛ kɛ foyi ye ni ibilisa sago tɛ silamɛw fagali de kun kan ka kɔndane ka kɔn nin ɲɛ mɔgɔ minnu ye silamɛw fagali kɔndane dɛ olu de bɛ se ka nin kɔndane minnu ma silamɛw fagali kɔndane salon nin wagati kelen in na olu k'u da bɔ nin kuma in na o ka kɛ hɔrɔn ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyacogo ɲuman nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kanda k'an bila sira tilennen kan wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatu